kodi amalawi izizi zoma printa ma t-shirt kumaliro zayamba liti eh? zayamba liti panopa amene mukapita ku area 18 mukapita ku hhi mukapita ku- ku- ku- mtawuni makamaka blantyre ndi lilongwe sinazionepo zikuchitika ku mzuzu chifukwa ndikukhulupirira kuti anthu aku mzuzu ka 2 minutes kena kake zinthu zimachedwa kufika kumenekoko number one number two kuli anthu ozindikira i think ndunama koma izizi izi zoti maliro achitika leroli eh? kuyika mawa mawa ija ma t-shirt aprintidwa kale kodi anthu ena akakudikirira kuti munthu afe kodi ma t-shirt-wa budget inapangidwa kale basi mm, ayika nkhope pamene popo ya munthu amwalirayo basi kugawa ma anthu avala ma t-shirt kodi chi- chikufuna kuonesa ndani kuti kuti chani mufuna anthu adziwe zoti munthu kwa, kwa amene amwalirawo kuli ndalama kapena mukuonesa kuti zakukhuzani kwambiri chifukwa choti munthu wamwalira Koma ine sindimamvetsatu kuti ndikayang'ana kuti anthu avala ma t-shirt ku- ku- kumaliro ta- ta- ta- tima t-shirt ta black tinake aprinta pamene popo 1972 to 2004 kodi mufuna ndani aone kodi t-shirt imene mukavala leroli mudzayivalanso in terms of sustainability ya ma resources this is the most wasteful practice i've seen ineyo ku malawiko kuti kodi ndi chani eh? ma t-shirt kungovala tsiku limodzi basi ndikuti pamenewo simudzavalaso ne mukusangalatsa ndani mukushainira ndani mufuna ndani akutameni please tatengani maliro mukayike koma zoti mpaka na ma t-shirt chani ah, ineyo pena pake amalawi sindikuwamvetsa kodi chimene chinachokera kuti ku- kuli kwinakwake kumene amapanganso zinthu ngati zimenezi kodi ma t-shirt iwa ku malawiko atchipa chotani kuprinta chifukwa panopa nde kalikonse akuprinta ma t-shirt eh? ati birthday munthu akupanga birthday ndikuti anzake onse avala ma t-shirt mm? i can't keep calm its the birthday of my friend ndani kaya anthony masamba i can't keep calm its the birthday of my friend rogers ndikuti basi ma t-shirt amenewo kodi mu- mukangomaliza birthday celebration mukangomaliza kujambulisa picture imeneyi ndikuti simudzavalanso nanga chikutanthauza chani in terms of resources in terms of sustainability in terms of common sense chabe kodi ma t-shirt amenewa basi basi ndikuti basi anthu aone tajambulisa ifeyo kuti tin- tinakonzekera maliro amenewawa tinapita kwa maprinters titakaprintisa ma t-shirt tavala that's it wow wow madolo ndi muli ndi ndalama madolo madolo muli ndi ndalama mumatha kuprinta ma t-shirt mumatha ku- kubebetsa maliro ineyo ndikhulupirira kuti mukanakhala kuti inuyo ndzi- dzi- ndi- muli organized chonchi eh? Ah, odwalawo kuwapitisa kachipatala kabwino eh? kaya ndi ku India kaya ndi kuwatengera kuchani ku, ku, ku, ku South Africa munthu akangomwalira Bible muja zilimoso kuti David mwana wake mwana wake atam- at- at- atanyenga mkazi wa eni Mulungu anamphera mwana mesa anavutika osadya chakudya chani kupemphera kuti mwana uja achire mwana atangomwalira anapempha ndipaseni madzi ndipaseni you know ndipaseni mowa chifukwa choti chofunikira kwambiri ndi munthu uja kuti akhale moyo. Akangomwalira amene, olo kumuotcha, anthu ena amaotcha, anthu ena amataya mumtsinje ma Indians wo, anthu ena amangochi you know ku kungochisiya chifukwa choti basi chatha. Chimene chima chili important pa moyo wa munthu ndi moyo, munthu uja akhale moyo. Mpatseni kalikonse, nchifukwa chake ine ndimadana nazo kwambiri zoti ziti ku- kuchani ziliza zoti munthu uja ana anakula movutika moyo anadwala nthawi yayitali kumwalira mu mu kapolo akangomwalira eh, kukampangira chi- chitumbila chinake cha bo ku terrazzo chani chani kuonesa kuonesa mphamvu pamene aja anthu kusonkhana ndalama koma mwana akamafuna fees pa, pa, pa, pa, pa society pamudzi paja anthu samasonkhana kungomwalira mwana amene uja ma t-shirt ndi kutikuprinta ayi makayi aMalawi let's, let's, let's do better hmm? si zoti maliro anuwo anthu anena kuti si maliro chifukwa choti simunaprinte ma t-shirt si- chifukwa choti simunavale ma t-shirt Tisa- tisa- tisayambise zima practices zauchitsilu for nothing